Is a fhuaim? Tá. Iontach. Dia daoibh, seo Brian ag léamh na nuaíochta as Meiriceá don séú lá fichid de mí Bealtaine, dhá mhíle is a sé déag. Tá deacrachtaí nua taifeadta againn. agus dá réir sin, caithfidh mé an taifead a dhéanamh ar webcamera ponc IO, níl 's agam cá bhfuil IO, agus na taifid a chur suas go dtí Google. Rud nach bhfuil mé ag iarraidh a dhéanamh, nach bhfuil mé ag iarraidh a dhéanamh, b'fhearr liom iad a chur suas go YouTube, ach, b'fhéidir gur féidir liom iad a chur suas go YouTube go fóill, feicfidh muid, em, cibé, tá, eh. Roinn an Stáit ag cáineadh Hillary Clinton mar gheall ar an bhfreastalaí ríomhphost a bhí sí ag úsáid, deir an cigire, an tArdchigire gur sháraigh úsáid, gur sháraigh úsáid Hillary Clinton an fhreastalaí rialachaí sonracha agus sofaisticiúla, ó, caithfidh mé rud a sheiceáil, déanfaidh mé am eicínt eile é. Cibé mar a deirim, cháin sé í, lochtaigh sé í, ag rá nár cheart úsáid eisiach a bheith aici,

ag titim, thit sé 30 fán gcéad idir, seo é an tuarastal airmheánach, níl fhios agam céard, cérbh é an meán, an bhfuil an t-airmheán níos lú nó níos airde ná an meán, níl fhios agam, agus ar ndóigh, Tá, tá na figiúirí seo de réir coigeartaithe do bhoilsciú. Ach is é, is léir go bhfuil, go bhfuil. Appalachia i ndroch-chaoi. Bhí mé ag caint faoi YouTube, tá siad tar éis an comhéadan vlagála a scrios agus fágann sin nach féidir liom na taifid a chur suas go díreach mar a rinne mé. Níl mé ag iarraidh bheith ag úsc.

Nochtaíodh é mar aerach ar suíomh idirlín Gawker roinnt blianta ó shin agus bhí nimh san fheoil ag Peter Thiel ó shin i leith. Bhí an fuath a bhí aige don chomhlacht chomh mór sin gur thug sé maoiniú do Hulk Hogan, cás dlí a thógáil in aghaidh an tsuímh idirlín agus is cosúil go mbeidh Gawker ag fógairt féimheachta sar i bhfad. Tá Barack Obama in Hiroshima. Tá an chathair sin suaite le seachtó a haon bhliain agus cos níor chuir Uachtarán Meiriceánach ar bith ó buamáladh an chathair sin. Ach seo é Barack Obama ag tabhairt cuairte air. Tá an tUasal Obama, de réir a chéile, ag éirí níos dímheasúla i dtaobh gnás-smaointeoireacht Washington. Pictiúirí truamhéalacha arís as an Meánmhuir, as an Mheánmhuir, áit a bhfuil soithí ag iompú béal fúthu. go fóill agus sa chás seo bhí 500 ar an mbád seo, nár cheart do níos mó ná cúigear ná deichniúr a bheith ar bhord agus sábháladh, sábháladh 500 ach fuair seachtar bás, sé an truamhéalach. Más Giúdach é Bernie Sanders níl.

Cheap Bernie Sanders an bheirt seo do choiste dréachtaithe chlár oibre an pháirtí iad agus is cosúil go bhfuil siadsan breá sásta an fhírinne a rá faoi Iosrael nuair nach bhfuil daoine eile. go bhfuil Iosrael i seilbh an Bhruach Thiar go bradach agus go bhfuil dearcadh leataobhach ag an bPáirtí Daonlathach i leith Iosrael. Is dócha mar gheall ar an méid Giúdach i Meiriceá a bhfuil dearcadh. lár chleite acu agus a bhfuil an Páirtí Daonlathach i gcleithiúnas orthu do vótaí agus airgead. An Taliban, bhí muid ag caint faoi bhású an cheannaire le déanaí san, ní hea, sa Phacastáin, áit a raibh sé tar éis an teorainn a chrosáil ón Iaráin.

Is coimeádach é ina chroí go dtí agus leanfaidh seisean ar aghaidh i n-áit mo dhuine a maraíodh an tseachtain seo caite. Tá scairdeitleán Mheiriceá ag ionsaí an Stát Ioslamach in áiteannaí, in suíomhannaí ola agus in suíomhannaí eile a bhfuil airgead ar fáil. Bhí mé ag lorg téarma níos túisce agus ní bhfuair mé é do hardliner, duine dian. Tá Avigdor Lieberman ainmnithe mar Aire Cosanta Iosrael. Is margadh é seo idir phríomhpháirtithe an rialtais agus an ceann beag ina bhfuil Avigdor Lieberman. agus méadaíonn sé an comhrialtas atá in Iosrael faoi láthair, ach ní mhéadaíonn sé síocháin. Scabhaitéir amach is amach is ea Lieberman. Na mílaoisigh, daoine óga a rugadh idir 1980 agus 2000, Tá comhlachtaí i mbroid ar bís chun na daoine seo a aimsiú fá choinne teacht isteach ach is deacair iad a aimsiú. Má tá siad ar an idirlíon, tá siad cleachtaí ar ehm. féinfholú agus is deacair iad a aimsiú dá réir. Níl a fhios agam, ó sea, má théann tú thar lear, tá teileafóin agus gléasanna digiteacha, éigeantach nó ar a laghad riachtanach agus tá alt anseo a thugann le fios conas iad a thabhairt leat as Meiriceá ach beagáinín útamála nó tincéireachta a dhéanamh leo. Bitcoin Is airgeadra nua é Bitcoin, airgeadra fíorach, is cosúil, agus deir infheisteoirí Bitcoin gur chaill siad 2.4 trilliún dollar, trilliún! by dad, nuair a thit malartán. ar luach 500 milliún dollar. bhfuil siad féimheach, ní raibh an t-airgead ann riamh, níor banc é Bitcoin ach cibé. Tá oifigí as aon stát déag ag tabhairt dúshlán réimis Obama i dtaobh cearta daltaí scoile trasghnéas. Alt suimiúil faoi Alzheimers. Táthar ag tabhairt le fios gur féidir le hionfhabhtuithe a éiríonn níos coitianta agus daoine ag dul in aois, frithghníomhú a chothú san inchinn. frithghníomhartha fíochmhara a fhágann smionagar san inchinn agus a chuireann tús le Alzheimers dá réir. Agus b'fhéidir sin an leithscéal. Ní raibh fhios agam go raibh mé tuirseach go dtí gur thosaigh mé ag taifeadadh. Tá Mount Sinai Beth Israel le dúnadh, rud a chuireann iontas orm, shíl mé go raibh an áit ag cur thar maoil le airgead. Ach deir sé anseo, fiú má tá sé le dúnadh, go mbeidh rud ag teacht ina áit. Leabhar darb ainm Before the Fall. Cuireann sé seo an léitheoir faoi dhraíocht, nó faoi gheasa dar leis an léirmheastóir anseo. Mistéir atá ann, le acmhainn traigéide, Agus coraí den scoth, arís, dar le Janet Maslin. Agus sin iad na scéalta go léir, ach amháin go bhfuil gné-alt faoi leith faoi na Hamptons. an áit is fearr le ithe siopadóireacht ithe siopadóireacht fanacht agus ceiliúradh agus dá mbeadh an t-airgead agam bheinn féin amuigh ansin freisin ádh mór le lucht na Hamptons so sin sin feicfidh muid anois an oibreoidh an taifead seo agus an fiú leanacht ar aghaidh leis an modh taifeadta seo. So slán tamall.